An balima Africom lajɛbagaw ni wagati la an ka foli b'aw ye Africom ka foli b'aw ye aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ Africom TV sanfɛ ni wagati la halisa émission ye bamanankan de Africom ye a laɲini ka émission in ta k'a kɛ bamanankan ye yalasa an bɛ se ka laɲini kɛ cogo min na an ka ɲɛmɔgɔ fɛ jamanadenw fɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɛ kan in a bɛ se ka na cogo min na n'o ye bamanankan ye ka kɛ langue officielle yɛrɛ ka kɛ kan ye min bɛ kalan baara yɔrɔ la kalanyɔrɔ la an ka dugu kɔnɔna fan bɛɛ fɛ o de ye nin émission in ka laɲini émission bamanankan Africom sanfɛ an bɛ na misala caman d'aw ma alisa Africom tɛ se ka den ɲin an bɛ misala caman d'aw ma alisa cogo de an bɛ se ka segin ka na an ka kalan kɛ bamanankan na

u nana ni fɛn dɔ ye ko démocratie anw fɛ Mali la yan nɔ démocratie tubabukan de don ko bɛɛya fanga mais an ye a mal interpréter an b'a fɔ a ma ko bɛɛjɛ fanga, bɛɛjɛ fanga tɛ yen de don c'est vrai jama de bɛ jɛ ka fanga sigi mais jama tɛ jɛ ka fanga gérer fanga tɛ sɔn jama ka mara ma, fanga ye mɔgɔ kelen de ta ye du kɔnɔ, jamana kɔnɔ, sigida kɔnɔ fanga ye mɔgɔ kelen de ta ye nka mɔgɔ kelen i bɛ ta'a sɔrɔ jama de b'a ta k'a sigi o kama an ko a ma ko bɛɛjɛ fanga k'a sɔrɔ ne ka laɲini na bɛɛjɛ fanga tɛ bɛɛ tɛ se ka jɛ ka fanga gérer ɲɔgɔn fɛ bɛɛya fanga de don parce que bɛɛ de ye fanga in ɲini k'a sigi a ka se ka baara kɛ cogo min na an bɛ to a fanga in kɔ demokarasi a faamuyara an fɛ cogo min na a ma ɲa ka d'a kan a lakalela an ye kan min na an ka kan tɛ Nansarakan de don a lakalela an ye nansara ka kan de la an ma se k'a faamuya sinon n'a y'a sɔrɔ depuis démocratie na kuma ko lakale kɛra an ye démocratie ko ka an ka kan na an tun b'a faamuya an tun tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a ko la abada démocratie an k'a ɲini alisa an k'a faamuya an ka kan na an k'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ u ka se ka démocratie ɲɛfɔ an ye bamanankan na an ka se k'a faamuya an ka tugu a kɔ an ka kan na n'o kɛra a tɛ se ka fɛn k'an na min man d'an ye, o kɔfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ multipartisme jamana Mali kɔnɔ yan ninɔ, jamana min bɛ an fɛ yan, an parti min b'an fɛ Mali kɔnɔ yan ninɔ, nin wagati in na parti 200 ani kɔ, parti politique 200 ani kɔ mais anw ye mɔgɔ minnu yɛrɛ ladege n'o ye nansara ninnu ye, parti minnu b'u fɛ yan a ka ca mais élection wagati mana se, i bɛ ta'a sɔrɔ u bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ parti 2 walima 3 u bɛ élection kɛ ni min mana gagner o bɛ taa sigi mais anw fɛ yan u m'o système di anw ma anw dun min ka olu de ladege mais munna u sɔnna anw ka an ka bolo faraw caya ka taa fɔ parti kɛmɛ fila ni kɔ la et puis élection présidentielle mana se o parti kelen kelen bɛɛ bɛ tila k'a ka candidature ka don o bɛɛ ka kunkolo photo bɛ tila ka bɔ k'an bɛ taa voter o ye fɛn dɔ de don an k'a jate minɛ namasa fara de b'an sen kɔrɔ a bɛ ka fili an kɔrɔ an bɛ tɛrɛndɛ a la sanga ni waati an bɛ taa ko ka tila ka na an bɛ tila ka tɛrɛndɛ a la tuguni fo multipartisme ko in an ka dan de sigi a la baasi tɛ k'a caya mais ni élection wagatiw sera u k'a lajɛ minnu ni minnu ka hakilina ye kelen ye k'olu fara ɲɔgɔn kan olu ka se ka kɛ groupe kelen ye ka mɔgɔ kelen ta k'o k'a ɲɛmɔgɔ ye Nansaraw yɛrɛ fɛ yen an b'olu minnu ladege olu ta bɛ ten to donc pour ka k'a yɛrɛ ye halisa bamanankan nin si ma ɲɛfɔ i ye an ka kan na a fɔra i ye kan wɛrɛw de la yanni an ka kalan k'a ɲɛdɔn c'est trop tard a dɔ la an t'a kalan yɛrɛ bilen k'a ɲɛdɔn yɛrɛ n'i y'a lajɛ kɔsa yɛrɛ Assimi taara Kucala Assimi ye bɔ min kɛ Mali la Bamakɔ ka taa Kucala a taara kuma an ka faso kan de la Kucalakaw fɛ a taara kuma bamanankan de la Kucalakaw fɛ a yɛrɛ lajɛya mɔgɔ si tɛna se ka na Kucala nin kɔ k'i bɛ taa kuma fɔ kuma min bɛ Assimi ka kuma in sanfɛ n'i y'a sɔrɔ Assimi tun taara discours ba kɛ tubabukan na a seginna ka na mɔgɔ wɛrɛ fɔra kɔ minnu ye a contraire ye ka taa kan wɛrɛ fɔ n'o ye bamanankan ye Kucalakaw bɛ min mɛn u tun bɛ sɔn o tigi ta ma ka tɛmɛ Assimi ta kan mais Assimi taara kuma bamanankan jɛlen de la ka Mali ka yɛlɛma wɛrɛ segin a ma o waati wagati kɔnɔna na A y'a ka yɛlɛma yɔrɔ sɔrɔ o kɔnɔna na o wagati mais Assimi bɔra yen n'i y'a ta k'a lajɛ hali Assimi ka o tagali a taara Kucala ka kuma bamanankan na 20 heures journal la an ka ORTM na u kɛlen k'a partie bɔ Assimi ye kuma minnu fɔ tubabukan na u y'a lasegin bamanankan na hakɛ to u y'a lasegin ka na tubabukan na mɔgɔ bɛ yen nɔ min bɛ ka kɔrɔfɔ tubabukan na o man ka kɛ o jamana ɲɛmɔgɔ de ye Assimi ye ale bɛ min kɛ nin wagati in na jamana wɛrɛ mɔgɔw b'o de lajɛ ka baara kɛ ni o ye n'a ɲɛna i tɛ se ka kalan kɛ n'i ka kan ye i tɛ se ka kɛlɛ kɛ n'i ka kan ye k'o bɛ tiɲɛ i bolo o tɛ se ka kɛ 20 heures journal min bɛ kɛ an fɛ Mali la yan nɔ an b'an sinsin a kan kosɛbɛ a kɛlen don tubabukan de la et puis a bɛ minutes 40 walima minutes 45 de ta diɲɛ don o don bamanankan n'o o ye an yɛrɛ ka kan ye o journal bɛ kɛ an fɛ yan 18 heures wagati wula fɛ munna o tɛ se ka segin ka na 20 heures la ka tila ka a wagati min dilen don a ma miniti bi naani miniti bi naani duuru ka tila k'o wagati kelen d'a ma nka o b'a kɛ 18 heures wagati a cayalen miniti tan miniti tan duuru a banna a tɛ tɛmɛ o kan kunnafoniya bɛɛ tɛ sɔrɔ o kɔnɔ ni i y'a kɛ ko vingt heures journal a bɛ bamanankan de la mɔgɔ bɛ sigi k'a lajɛ a b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ so mɔgɔ bɛ concentré a kan an bɛ bɔ an ka jamana kunnafoniyaw bɛɛ lajɛlen kalama nka n'i y'a ta k'a la dix-huit heures waati a b'a sɔrɔ an ma se so anw minnu ye menuisiers ye anw minnu ye tailleurs ye anw minnu ye mécaniciens ye a b'a sɔrɔ baarayɔrɔ la service minnu bɛ tubabukanw ni fɛn kalan na i n'a fɔ fonctionnaires a caman a b'a sɔrɔ olu bɛ so walima u bɛ sira fɛ ka na so o ye bamanankan ye mais o tɛ an arranger vingt heures ta in dɛ o de b'an arranger Araficom b'a laɲini ka ni émission in sigi aw ye bamanankan kan yalasa an bɛ se ka segin ka na an ka kan ma cogo min na n'o ye an ka faso kan ye bamanankan Araficom ka laɲini don ni émission in ka laɲini don a bɛ émission in partager fan bɛɛ fɛ yalasa jamana ɲɛmɔgɔw ka se k'a sɔrɔ k'a ye ka segin ka na an ka kan ma cogo min na papier de don u k'a sɛbɛn papier la dɔrɔn ko Mali seginna a ka kan ma n'o ye bamanankan ye an ka lafiya b'o de la an ka laɲini b'o de la an bɛ dugawu kɛ Ala ka sigiyɔrɔ jira an na